Dia daoibh, Rang 6, So inniu is an Déardaoin, so tá an seachtain beagnach críochnaithe arís, the week is nearly finished again. Ok, agus inniu an fichiú lá, or an, sorry, an cúigiú lá is fiche de mhí Feabhra, dhá mhíle is a fiche a haon, an t-earrach atá ann, agus tá an aimsir ag éirí níos fearr, getting better, ag éirí níos fearr. and I think for the next week the forecast is good, which is good, which is good. Now, inniu táimid ag déanamh ár nAbair Liom arís, so tógaigí amach bhur nAbair Liom agus osclaígí an leabhar ar leathanach seachtó a dó, seventy two. And sa leathanach seo we have a comhrá idir an siopadóir, the shopkeeper, agus Daithí. And inné scríobh sibh, you wrote about lá an siopadóir, the day of the shopkeeper. So, here we're seeing a comhrá, a conversation, idir Oisín, no, Daithí agus an siopadóir. So, féach anseo, Daithí agus an siopadóir and that's, I think, a buachaill, a guy, ok? And there's a siopa and tá sé ag ceannach bróga reatha nua. Ok, agus tá díolachán ar siúl, caoga per cent. So before we listen to the comhrá and I tell you what I want from you today, ok, here are just some useful phrases that you'll see in this comhrá, An féidir liom cabhrú leat? Can I help you? Is féidir, más é do thoil é. You can, thank you. Tá mé ag iarraidh something a cheannach. I want to buy something. Tá mé ag iarraidh cóta a cheannach. Tá mé ag iarraidh geansaí a cheannach. Tá mé ag iarraidh bróga reatha a cheannach. Iontach! Brilliant! Cén cineál ar mhaith leat? What kind would you like? Ar mhaith leat dubh nó glas? Oh, ba mhaith liom I would like dubh, le do thoil, please. An bhfuil sé le fáil

So nice simple comhrá idir an siopadóir agus Daithí And then some useful phrases here, húdaí, we know what a hoodie is, culaith spóirt, track suit, t-léine, éasca, luiteoga, leggings, bríste géine, jeans, gúna, éasca, bróga, bróga reatha, buataisí, they're all grand And then we have na dathanna in the boscaí oráiste, na dathanna, or no, the adjectives kind of, bán, dubh, dearg, buí, gorm, glas, ard, high, íseal, low, fada, long, gearr short. So they're nice aidiachtaí, nice adjective to have. And then we have na praghsanna, deich nó fiche, ten or twenty, tríocha nó daichead, thirty or forty, caoga nó seasca, fifty or sixty. Is that ceart go leor? So an bhfuil sibh reidh? Are you ready to listen to the comhrá idir Daithí agus an siopadóir? So off we go. And I'll make this full screen. How do I make this full screen? There we go. And boom. Let's hear it. An féidir liom cabhrú leat? Is féidir, más é do thoil é. Tá mé ag iarraidh bróga reatha áirithe a cheannach. So I want, I'm, wanting to buy Tá mé ag iarraidh bróga reatha áirithe a particular type a cheannach to buy a particular kind. Iontach!
Brilliant! Cén cineál ar mhaith leat? What type?
Na bróga Superstar Pro le do thoil. Ooh, bróga Superstar Pro. Chonaic mé péire dubh ar an mballa, an bhfuil siad le fáil in ndathanna eile? So, chonaic mé péire dubh, I saw a black pair ar an mballa, on the ball, on the wall, sorry. An bhfuil siad le fáil, are they available in any other colour? Tá bán, liath agus glas geal againn. glas geal, bright green, glas is green, geal bright. Tógfaidh mé na bróga glasa geala mar sin. Tomhas 6. So Tógfaidh mé, aimsir fháistineach, looking ahead, I will take, na bróga glasa geala mar sin, he's going for the the blitzy ones, the colourful ones, glitzy. Tomhas 6. Tomhas, what do you think Tomhas is? Yeah, size six. Ar mhaith leat na gnáthbhróga? nó na cinn fhíoréadroma. Ooh, would you like na gnáthbhróga, the ordinary ones, or the really, really light ones, fíoréadroma, really, really light, what will you go for? Cad a chosnaíonn siad?
How much do they cost?
Cosnaíonn na gnáthbhróga ochtó euro.
Eighty. agus na cinn fhíoréadroma nócha euro. And the really light ones nócha euro, ninety euro. B'fhearr liom na gnáthbhróga mar sin. I would prefer the ordinary ones then please, na gnáthbhróga.

Ar ais! Brilliant! Go raibh míle maith agat! Excellent! Go raibh míle maith! Thanks a million! Thanks a bunch! Okay, so that's a nice comhrá idir and we'll watch it once more. An féidir liom cabhrú leat? Is féidir, más é do thoil é. Tá mé ag iarraidh bróga reatha áirithe a cheannach. Iontach! Cén cineál ar mhaith leat? Na bróga Superstar Pro, le do thoil. Chonaic mé péire dubh ar an mballa, an bhfuil siad le fáil i ndathanna eile?
Tá bán, liath agus glas geal againn.
Tógfaidh mé na bróga glasa geala mar sin. Tomhas 6.
Ar mhaith leat na gnáthbhróga nó na cinn fhíor éadroma?
Cad a chosnaíonn siad?
Cosnaíonn na gnáthbhróga €80 agus na cinn fhíoréadroma €90.
B'fhearr liom na gnáthbhróga mar sin. Cinnte. An é sin é? Is é. Seo duit ochtó euro.
Go raibh maith agat. Gheobhaidh mé iad ón stóras. Ar ais! Go raibh míle maith agat. Okay, so, and as you'll see guys, on page seventy-two,

OK. Cén dath ar mhaith leat? the siopadóir asks. Bhuel, chonaic mé ceann, eh, gorm san fhuinneog. An bhfuil sé le fáil i ndathanna eile? So, look up here, An bhfuil sé le fáil i ndathanna eile? In any other colours? And then the lady says, Tá dearg, dubh agus glas againn freisin. Tógfaidh mé an dubh, mar sin.